Ana m agwa m unu na chief Okafor onyeisi ndị dibịa niile n'obodo Enugu anọgoro nso Ee, ọ bụkwa ya bụ onye ahụ bụ onye isi ndị ahụ na-achụ ndị adịgboroja ndị na-asa ndị be anyị isi ndị na-amụghị ọrụ ma ọ bụ na-amaghị ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara dibịa mana ha nọ wee na- ee, asa ndị be anyị isi ụfọdụ bụ ime ihe na-ekwesịghị ime na-eme alụ dị iche iche sị na ha na-eme omenala maka na omenala dị iche alụ dị iche em tata anyị ga na-ekwu ihe gbasara ịgba afa ka esi agba afa ụfọdụ ejego ebe dị iche iche niile em ha pụọ a na-ajụ ụfọdụ chọrọ ịma ihe na-enye ha nsogbu mana ijegide jegide ofu akụkọ ka ndị ụfọdụ na-akọlụ fa ee chief ga na-akọrọ anyị maka nke a na ụmụ ihe ndị ọzọ ị chọọ ịma ihe ka ị ga-esi wee jụọ ajụjụ na ịchọ- na m jụọ ajụjụ mata ihe ị ga-eme ma ọ bụ nke na-eme gị maka na a na-eme ya na gboo mm, mara nke bụ eziokwu ee chief ekele m gị daa kee ka ị mere adịghị m ihe na-eme ha na ama- amahụ nke na-eme ha ee mana m, ha ejego ebe dị iche iche na na-akọrọ ha onye kọ na ọ bụ ọ bụghị ọ- ọ- ụfọdụ sị na ọ bụ ihe- ọrụ ọ mara ha ha sị na ọ bụ ọrụ ma ha sị na ọ bụ onye ụwa ma ọ bụ na ha na-eje na mmiri na ha asagidego ahụ na mmiri ahụ ha na-achọ mm, ịsapụcha na mmiri ụfọdụ bụ agbara ọtọ eme ha fechaa ha ajụ niile na ihe niile na ihe Eh, mgbe mara na enwekwa ndị a na-abụ eje n'ebe a na-agba afa ewela ewele nnukwute akwụkwọ eke ya em akwa odo odo e wee kelụ ya igodo jiri mkpụsị aka n'aka naabọ na ewere ọ bụrụ gị mere nke ọ bụrụ nke a ka ọ na-achọ ya tụgharịa tụgharịa n'isi ụtọ ụfọdụ enwere ihe na-abụ apịa aka o mepuo ọ nakọta o mechie ọ bụrụ ya mere ihe dị ihe mana ama m na mụnwa toro na omenala mara na e nwere ihe a na-akpọ mkpụrụ afa e nwere ihe a na-akpọ ee eh, ujuri na ihe ndị ọzọ eh, nke a gbara ọfụụ a o sokwa n'afa gịnị mere na ndị ugbu a na ndị mmadụ jee ọ bụrụ ofu akụkọ ka a na-akọrọ ha sị ha na mmadụ eh, na a ga-eje asa ahụ na mmiri na ọ bụ onye ụwa ha asị ha na ọ bụ ọrụ mara ha ma ọ bụ na onye chi ha ụfọdụ eh, mmegide asịkwa ya na agwụ na-enye ya nsogbu biko ịgba afa a kedu ka esi eme ya onye chọọ ịchọpụta nke bụ eziokwu kedu ka ọ ga-esi mara ebe ọ ga-esi wee jee ka ọ ga-esi wee jee ya
ndewo chizie ekele m gị abịa n'ihe gbasara ịgba afa ọtụtụ ihe eji agba afa kịta karịrị akarị e nwere ndị na-eji ego ayọrọ nwee ndị na-eji ma mkpụrụ iyi nwee ndị na-eji ma kọpụ bụ akpọfuru akpọfu nwee ndị na-eji ma nke nwana ha na-arụzi na-adị ka akụpe ị pịdokwa ya aka ị sị ya jewe n'aka nri o jewe ị sị ya jewe n'aka ekpe o jewe ihe a niile bụ ihe a ji eri mmadụ ihe a niile bụ ihe a ji eri mmadụ ihe bụ aha mba aha bụ ugiri
ujiri ihe m jiri ekwu na ugiri a o nwere ndị na-akpọ ujiri ọ na-akpọ ugiri mana ugiri ka anyị ji mara ya n'ụlọ ụlọ akpọ ya ugiri anyị ma na-akpọkwa anyị ma na-akpọkwa ya ujiri ya bụ ugiri a ọ ya bụ aha mana mụ aghọta na ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji agbara ọsọ na ya bụ na ugiri a ị hụrụ na-egbukwa mmadụ o nweghị mmadụ ga-eji ugiri agba aha gwuo wayo ma ọ mee aghụghọ ma o were eme nke ịhụcha nke sị na abụghị eme nke ime onye ọya anaghị amụrụ ahụ eri ọya ga-awụ ọtụtụ ihe ndị a mere ụsọm ji agba ọsọ n'ebe ugiri nọ ụfọdụ bụkwara na inweta ugiri a sikwara ike eziokwu eziokwu chizani ọ bụrụ na mụwa na-ekwu okwu ebe a bụ sọsọ ofu dibịa ka m mụrụ ọrụ n'aka ya m ma amụta ugiri m mụtakwa amụta m ma amaru ya n'isi mana amụrụ m ọrụ ihe ruru dibịa isaa na-agbacha ugiri ugiri ugiri ugiri anọchara m ihe ruru ahọ naabọ ahọ naabọ na be ha tupu m wee sizi ebe a ka o jewezie nke a na-akpọ Niger wee nọọ ahọ naabọ na ọnwa isii ndị Niger anaghị eme nke ugiri ha na-eme nke ndị Hausa ịwọ powder ịbịa ya aka bịa ya aka gwa mmadụ okwu tupu m sikwa ebe a wee naa India ụfọdụ bụ aja anị mana ihe a niile ebe m hụrụ isiokwu niile bụ n'ugiri mmadụ isaa ahụ na m gbara boy mụọ ọrụ na-agba ugiri agba ọfụma ọfụma onye nke m nọ na na Aguleri bụ nwanne Chinwụba na Aguleri Chinwụba nke gbara ọkpụkpa e ji nye ndị dibia satifiketi mba nke ọzọ mere nwa nwa Nsugbe kwuru ka ọ na-abụ ọ ofu line na otu dị ofu famili a nwanne ya nwoke ka m mụrụ ọrụ n'aka ya a na-akpọ papa basir ọnụ ụdị mgbe na-atọ dị ma mgbe mkpụrụ dị ọcha ọ na-agba ugiri ehichikwa anya ihe dị- o nweghị ihe na-eme na ya mana ọ bịa mgbe ụfọdụ oju echi ndị mmadụ tukwuche ọ sị m kratus m bịara na mbịa ọ sị m na- mụ na-ene anya ka mma na ihe dị o ruchie anya chi nugide chi ha ọgba agba agba ọ sị Chinedu na mama ya dị otu a dị otu a na ihe ọ na-eme m sị ee nwoke a na-agba ugiri ebe a ka m mechara aha wee bịaza n'onye nke ikpeazụ m mụrụ aha na nke ya ụbọsị ọ bịa mecha agrimenti chi ha ụtụtụ ka m bịara mbịa m gbara mmadụ aha na be ya ọ kụja sị m na m abịara mbịa mụrụ ọrụ ka m abịara mbịa eme majik m wee sị ọgara m abịa majik na m amụgo ọrụ dibia isii na gịwa bụ nke ịsaa onye nke ịsaa ahụ a na-ekwu ya bụkwa nwanne m nwoke ihe ugbu ọzọ m na-amarịchiri ndị dibia niile nọ n'Enugu steeti ihe karịrị 40 to 50 years o jiri na-aga abụ na mara ya ya bụ ihe na-arụtụghara ya aka ugbu a bụ ee n'ogiri dị agha ọ dị mma mana e wee sị na i jechara mụchaa ihe a niile o gosizie na ọ maghị gị ama maka na ụfọdụ bụ eji asị na ọ mara ha ama na mm, anaghị amụ dibịa ndewo na ọ na-ama ama maka na mụ na gị anọgoro i kọọ ọkpụkwa na ya ndị nna nna gị gbara dibịa na ihe anyị na-eme na o si na agbụrụ unu mana i sịzi na o sikwa na agbụrụ ma jekwazie mụọ ya chizi gee ntị ka m kọọrọ ofu ihe ihe mere anyị bụ ndị kịta bụ oke ọchịchọ ndị gboo ahụ bụ papa anyị papa papa anyị ha mụrụ ọrụ nna nna m bụ iri na onye Ajali ka a na-akpọ ya Udezuru Igbo 1 of Eziagụ o mere dibia meti ọfụma megide ya kaa nka ruo 170 years tupu ọ nwụọ ọ na-emekwa dibịa ahụ anyị echiche ya na-amụ na-ahụkwa dibịa ma ọ nọ Anambra n'okwu mba ebe a ka m na-esi atịkpa ya nwere onwe ma ọ nọ Enugu steeti na-agwọ ọgwụ papa m mụtara m for ihe ihe ka ahọ ọgụ ahọ bụ 20 years before ọ na-anwụ ya nwa kọọrọ m na nna mụtara ya bụ Udezuru Igbo na ọ ha gwọrọ ọgwụ mgbe a nara agha m wee jụwazi ya papa kedu onye kụziere Udezuru Igbo ahụ ọgwụ a ọ sị m na papa ya jere mbịa ihe akpa bụ mbịa ahọ ịsaa mụọ ọrụ ahọ ịsaa a chọrọ ya ahụhọ ya mgbe ọ natara anata o nweghị ụdị eji nweta ozugbo ozugbo ọ natara sị ada eji ya sị mịa m nje ọnya bụrụ na unu ga-ahụ ya pati aka n'ukwu akụ bekee tie akụ bekee tibu ebo kpim daa na gbidi gbidi gbidi gbidi gbidi gbajie ukwu akụ bekee gbajifie sọsọ aka o welile sọsọ aka ọ tụrụ ukwu akụ bekee otu bifid ma si n'ebe a ndị be anyị si asọ n'ụzọ mmụọ ọsọ na ụlọ ejikwa ya ma hụ ya na bụ eze a ga-ekwu ya n'ọnụ ya o ji ọ bụrụ kịta sị na o ji ebute ike ịghọtagwo so ihe m ji na-akọ bụ na ndị gboo anyị nọ na nna nna ha mụchara ọrụ ebe dị iche iche ihe meziri anyị bụ wayo juru ebe niile kịta onye gbara mkpụrụ iri tinye isi ọ mara agbụrụ tinye isi nna ya nwụọ ọ sị na nna ya na-eme dibịa na dibịa mara ya ọ matara niile ụfọdụ anọkwa ka nna ha hazie ha kụzielu ha ọ na-eme okorobịa eme ihe dị iche iche na-adọrọ mma ọ nwere ndị m machara na steeti m mechara ihe otu ya dị iche iche ụwa ha dịzi dibịa kịta na-enweghị ebe a mụrụ ọrụ hmm. o nwere onye Ebonyi steeti megidere ọ na-ahụ kakarị ụdị na ebe onye kakarị megide ya megide ya megide ruo ndị o shiwe ọgwụ panyewa ndị mmadụ ndị mmadụ asị ah, na-emezikwa ọgwụ na-emezikwa ọgwụ ọ ga-eto kene m si akwa m task force Igwe onye ka kịta ọ bụghị onye oriri tokens of ihe ọ ga-eji bụ onwe ya na polisi nha ya o megide ejekwuwe woman dị ime were ọgwụ tee ya ma nwa kọrọ onye Abakaliki bụ akwa nwaanyị para ọgwụ rọgịcha o mee five minutes nwaanyị vụnye Hey! gba daa n'ala Chineke. man ahụ na Ekpọmpụ onye kwesịkwara ijide gị maka na ị wụ task force wee hapụ ya. mba mba chizi gee ntị ihe polisi ihe polisi arụghị ọrụ ọgwụ yara m ọtụ na-aga ọ naghị arrest yes kedu ihe ga-emeta ime ya arrest ọ gbakwa na ọrụ ọtọ onye ara gba ọtọ eje polisi a na-ejide ya ihe ọsọ ọsọkwa onye ga n'ụzọ polisi bi ọsọ na-aga hụ onye ara gba ọtọ ọcha ka ọ na-agbagharị na-agbago na-agbada kpụrụ aja na ya ọ maghị arrest ọ dị mma chief e- e, ka anyị wee na-aga maka so nwoke a kịta na-ekwu okwu ya nọ na polisi kemgbe 3 to 4 years ọ maka nwaanyị ahụ nyere ihe a maka na ọ nwụrụ anwụ o jee gbana n'ime mana imirikiti ka nọ n'ebe ahụ na-eduhie ndị mma ụmụaka na-atịnyezi ndị mmadụ ụdị ajọ echiche ụfọdụ asị na a na-eje ebute ike ka ị bịa bute ike ụfọdụ eje na ha chọrọ ije obodo oyibo ha eje lesia ihe niile ha nwere bunye dibịa ihe n'ebe a na-ebe kedu ka a ga-esi wee mee ya maka na ị kọgo ka e si agba afa na afa bụ afọ abụọ afọ juri na ndị ọzọ ee uwe ka ọ dị nke a egosigo na onye na-ege kịta ọ mara ebe ọ na-aga na atụọla ọmala ọ mala atụọla ofeke o febe isi ya n'ọfịa mana ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na kedụzi ọ ya mere na akụkọ m na-anụ ọbụla enwerozi ihe dibịa ọzọ na- dibịa na-afụzi ugbu a na-abụrọ na nwaanyị ee, mmiri na ọ bụ onye ụwa mmiri ma ọ bụ na kedu ọzọ ha na-ekwukwa ee chi ụwa ya ihe dị iche iche ka a na-akọ enwere ihe ọzọ ha na-akọ na-abụghị n'ụdị ihe ma ọ bụ na ọlụ mara ya na ọ ya mere ihe na-ejighi agala ya nke ọma ya naghachi je emebe ọrụ ọ ya butere ya maka na ama m na dibịa dịka i si kwuo dibịa na-eje o je mee nchọpụta baa n'ọfịa bịa ya na ndị nke enwe ebe a na-ejegizi enwere ka ihe si sie ike n'obodo dịka onye anyị kwuru na ọ pụta lee aka elu ada emezi ụmụ nchọpụta dị iche iche a ka ọba anyị ga-esi wee gaa n'iru na ọ zi ka ha ga-esi wee bute ike nke onye butezi ike nke ya ọ bụrụ na ọ chọgide ihe ọ na-eme ụfọdụ n'ime ha ji nwayọ nwayọ na-apụ ugbu a otu a nụgo na ndị task force na-achọ ibido ọrụ ego ha kpata ka e jizi na-eje ụfọdụ bụ họteelụ ụfọdụ bụzi ihe ọzọ ka ha na-emezi agụlụgụlụgụlụ asịghịzi na ya bụ dibịa emegide kịta ọ sị gị na ya amụgoro ya ọzọ otu a na-ekwu maka ndị dibịa kịta o jebido ụka kụba aka sị na ọkwa m ụka ka ya na-emezi na ya chegharịgo wee bazie ndị dibịa ajọ afa o mechakwa o si n'azụ na-abịakwute unu ihe m na-ajụ bụ ọ bụ ihe a mere na ugbu a na ndị dibịa ada afụzi ụzọ otu e si kwesị ịfụ ụzọ
chizi eziokwu chukwu ya gozi eme ya njọ kịta iteta anazị ahụ ụzọ ihe m ji gwa ya bụ na o nwere ọgwụ a na-agwọ a na-akpọ ose naabọ ose naabọ a bụ ọgwụ na-eme ịhụ ọhụụ a na-emere ndị ụka maka ịhụ ọhụ mana ndị dibịa kịta kama ị ga-amụ ihe etu e si gbuo ugiri mgbe ọ mụchachaa ejighị m ose naabọ agba ma m ga-emuchi ya nwa m jiri bịa ya ka m gwa ya ihe ọ dara o nweghị onye bịa bịa mana akọrọ m ihe o ji bịa n'ịbịa ihe ngaji chọrọ ịgba ya ịbịakwa ka m sịrị madam eh, ma ọ ga eh, ozugbo ọkụ ị chọọ ka m gbara aha ị chọkwa nkata ya kpọọ nkata ma mara ị chọọ ka m gbara aha mechie ọnụ isi oke bịa ka ije nye ha emega ahụ 2000 n'ozi anyị ma agbataghịzikwa agwa ọzọ amaghị bịa ọ dịkwa ntiri awọrọ ọhụ n'anya na ịbụ o nweghị ebe na-enwere ike ịgba aha mana ụkpụrụ ahụ m bụ na old park m ga-agba aha kpọ m jee n'ụlọ ụka m ga-agba aha mkpụrụ ebia wetapụrụ ya ebe a m ga-agba aha ọ dị m n'ahụ dị n'ọbara amụrụ m ya nweta ya ọfụma ọfụma nna m na uwe na-awụ awọrọ
ya mere na ụfọdụ ada afụzi ụzọ ụfọdụ anaghị afụ ụzọ okite gwara eke ego mbute ka anya dị ihe ji ha dịka ndị otu ndị dibịa kedụzi ihe a ga-emezi ugbu a ka baa anyị ma na ọgwụ kacha ihe niile bụ ọgwụ agwụla agwụ kedụzi ka a ga-esi gwọzie ọgwụ ka ihe ọma were onye nwere aka ọlụ chọọ ịjụ ese ihe ọ ga-eme ọ bịa jụọ ese ee ihe a na-aga nke ọma na-eme nchọpụta dịka ma ndị dị iche iche ihe ọlụ dị nka dị iche iche e kwesịrị ime ya mana afụ m na ụfọdụ rị eh, ndị be anyị ụfọdụ maka ka ha si bido ka ọgbara ọfụ ji chọrọ ihe e kwukwara ego mbute ego mbute onye ị gwara na akara aka ya bụkwa ya ji nwayọọ jee mụta ọrụ mee ihe dị otu a ọ na-asị gị na nke a ga-egbu ya oge ụfọdụ chọzi ka ọ na-abịa e melụ ya maka na akụkọ ha na-anụ bụ na e nwe ka a ga-esi mere mmadụ ọ banye n'ụlọ ego eju ebe niile ọ bụ eziokwu
chee na ego na-ada n'elu si a na-asị ọ bụrụ na ị nọ n'otu nzuzo o nwere otu nzuzo ị ga-aba emechaa gwa gị ọ bụ per meeting enye gị hundred million ma ọ na-enye 50 million ihe a sịkwa gị mee i mee ya nke a dị iche mụnwa na onwe m na-aba enweghị otu ọbụla m nọ nke a mụrụ m ọgwụ mụta ọgwụ ọfụma anaghịkwanụ m etinye aka n'ihe gbasara anything bụ ajọ ihe ihe ga-emetụta ọbara mmadụ ọ dị na nsọ m ihe m jiri ekwu ya bụ na ndị anwa na-eje akpata ike akpata ike akpata ike ha achọghị inwe ndidi mụọ ọrụ ha feel na time na-aga na ego bụ ihe ọkwụrụ na a sịzị kịta na ego bụ gbanazị na ụmụaka na-eruzikwa 20 years ọwa ego na ọkagbu

ka ihe ahụ e mere ya bụ anyị nọ ije ka o kpoo mmiri anyị si ekwere sense m jụọ ya papa gị ọ nọkwa ndụ ma makwasị na mama mama nọ ndụ ya mama gị dọkịta sị na agụrụ na-agụ ya i jee gote ka m wezi na i jee gote nri na hotel tiche ma anụ kama ị ga-akpọta mama gị ị para ya jee n'ụlọ mmọnwụ ile paa ya ị na-ata azụ chi mmanya si nke kwere n'isi ala irigbo nri sharp mama ya ga-adị hapụ ya bịa ụlọ ọ sị m mba m sị ahụ ga-egosi ndị dibịa ngwa a ga-eme press ruo phone tiwe nwaanyị bi n'ebe ọsọ sị mba na nwanne ya nwoke na ya chọrọ ka a sị na onye a gbara ama so n'otu a mụrụ ọgwụ ahụ ha na-eme ụdị ọbụla ụfọdụ isi iwu ọ na-eme ụdị ọbụla gekwa m ntị eziokwu eziokwu dibịa iji igbo igbo a anyị na-ekwu okwu ya wee na-arụ ọrụ ọ bụghị offence ọ bụ offence ọ bụ iwu m gwazie anyị na ndị polisi mara mana etu ka ndị ha si emezi ụfọdụ anyị ọrụ mmadụ ọmụmesi ha si ndị polisi onye ya jidozi ya ma ọ bụ ihe anyị ji zọrọ ọrụ eme, ọ na-agbasasị m anya ị sị ọ gịnịzi bụ nke ọ dị mma chief eh, otu ọ dị ugbu a ụdị ọrụ ị ka na-akụzi ị nwere ike ịkụziri mmadụ Ah, ozugbo ozugbo mmadụ ihe nọ n'obodo agreement na-emebeghị izu ụka n'ịbụ kịta ee ndị ọzọ na-akpọkwa m ha ga-abịa and ha ahụgokwa ihe bụ eziokwu Ee, o nwere nwaanyị bịa m ha kpachara nkata nwaanyị sị mba ya agbagide m agbagide kpọọ nwaanyị ọzọ m ise na ihe ji ya bụ ọgwụ ị na-eme Ee, ọgwụ amaghị ije mewe ọgwụ kedu ebe m si weta ya nwaanyị kiriwe m si m kedu onye gwara m m sị ya ma ogiri a na-achị gbara m nwaanyị akọwara m kọgide m ije wee kọgide mkpọghaza m si ana akpa ekere ụgha agbụ ụmụ niile nwere na ga-adị ọgụ iche ha ọ sị maka gị si ama na-agbanye
ọ dị mma chief ewezi ka si ọnụ kedu ka e si enweta ekwentị Eh, a ma na ị nọ n'obodo Enugu ebe a ebe na Enugu em, akara akara ekwentị gị maka ndị ga-achọ ịjụ ajụjụ ndewo ebe m nọ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Trans-Ekulu Enugu mana ife na-eme ngwa mmepe ọ gwara aha ewetakwara ha ihe gara aga a sụrụ na abụsị fesbuk nna m oyibo ka dị mma maka mgbe ọrụ fesi fesi sara na mmadụ ka o ruo taa Ee, maka na amabu na ebe ahụ Phase Six e nwere Phase Six wee gbuo egbu

86 26 52 30 ya bụ WhatsApp ya WhatsApp ọ dị mma unu anụgo na e wee gesị ka o si mee unu akpọba ya anyị bịaghachite azụ eh, chief ka nọ ebe a enwere m ike nara okwu mmadụ ole na ole na oge ahụ m nye unu akara ekwentị unu ga-eji wee kpọọ ajụjụ chief Okafor bụ onye isi ndị dibịa niile n'obodo Enugu ọ bụkwa ya bụ onye isi ndị ee dibịa ya bụ ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo abụ m Chizan ka m bịanụ